Afrique de l'Ouest ou Afrique fan fan bɛɛ an bɛ ka fɛnw bɛɛ bi yan parce que fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ an ka laadafɛnw an bɛ ka ɲinɛ o de kɔ sisan o de b'a la an b'a la anw yɛrɛ ka fɛnw bɛ ka tunu parce que an bɛ k'a bɛɛ to yen tubabuw bɛ ka taa n'a ye ka taa k'u yɛrɛ ta ye donc sisan an yɛrɛ wulila o de la pour que ka essayer ka kɛlɛ kɛ ka ɲinini kɛ ka dɛmɛ kɛ pour que an ka se ka segin an ka fɛnw ma dɔɔni pour que denmisɛnninw kana na wuli u ka tunu u ka dɔɔni faamu an ka fɛnw na c'est comme sisan n'i y'a jateminɛ yan n'a fɔra ko kolon kolon ye fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ wari de ye bon bi bi in na fana wari de don mais mɔgɔ n'a fɔra mɔgɔ ye wari mɔgɔ denmisɛnninw tɛ foyi faamu a la wa fɔ est ce que nin bɛ se ka kɛ ka sanni kɛ alors que hali bi mariage dɔw bɛ yen tant que n'i ma taa ni kolon ye a mariage ko tɛ ɲɛnabɔ bon n'i dara ka sinɔgɔ ka siko fɛn dɔ la i bɛ taa mɔgɔkɔrɔbaw fɛ yen u b'a f'i ɲɛna i ka kolon wɔɔrɔ ou bien wolonwula ou bien seegin san k'a di garibu ma donc i ka siko in bɛ kɛ i ma hɛrɛ ye donc o yɛrɛ dɔrɔn ye fɛnba ye n'i y'a expliquer denmisɛnninw ye caman bɛ yen o t'o faamu bon n'i bɔra o yɔrɔ la ka na yɔrɔ la a fɔ nin ma ko bois d'ébène a tɛ sɔrɔ yan fan fɛ yɔrɔ si la fo Douentza yan fan fɛ donc ale ye fɛn min ye n'i y'a don u b'a ko k'a bɛ dɛmɛ kɛ adamaden ma parce que i mana fɛn o fɛn ye kabakuru o yiri o foyi yɛrɛ de tɛ yen min dilannen don gansan a bɛɛ n'a baara a ka baarakɛfɛnw de bɛ yen a furaw ka ca a dɔw yɛrɛ bi yen minnu yɛrɛ bɛ adamadenw kɛnɛya modɛliw ka ca bɛɛ bɛɛ n'i ka dɔnniya ko de don i b'a sɔrɔ yiri dɔ bɛ yan yɔrɔ la min bɛ baara kɛ an fɛ yan an bɛ fura min kɛ n'a ye yan mais n'i taara burukina olu bɛ fura wɛrɛ de kɛ n'a ye voilà donc n'an bɔra o yɔrɔ la sisan aw bɛ se ka na yɔrɔ la a bɛ fɔ nin ma ko carte d'Afrique spécialement n'i bɔra yen i b'a fɔ yɔrɔ la les cartes de Ankh les croix de savoir voilà dɔnniya n'i bɔra o yɔrɔ la spécialement a bɛ fɔ nin ma ko jiɲami jiɲami de kɔrɔ ye min ye k'a fɔ ko ala bɛ yen voilà spécialement min yɛrɛ yɛrɛ ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ kosɛbɛ o tɔgɔ de ko sankofa kɔnɔni b'a la ka miiri a bɔyɔrɔ kɔ a bɔyɔrɔ la donc cela veut dire adamaden mana kɛ cogo o cogo kana ɲina i bɔyɔrɔ la voilà bon nin ye lubanaw ye bon spécialement nin ye couple dogon pour le mariage voilà o ye kadɔw ta ye masiriw mais nin bɛɛ la diɲɛ yɛrɛ bɛɛ la kɔnɔ min yɛrɛ ye farafinmuso dɛmɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ la a bɛ fɔ nin de ma ko fusaïole u b'a fɔ a ma bamanankan na ko jɛnɛkolo a bɛ dilan jɛnɛ de u bɛ nin de kɛ fɔlɔfɔlɔ la ka kɔɔriw parata ni kɔɔri paratara ka ban i bɛ tila k'o kɔɔri in de ta ka taa di gesedannaw ma gesedannaw bɛ sɔrɔ ka gese dan n'a ye ka sɔrɔ k'o fini nin segin musow ma musow bɛ sɔrɔ k'a feere ou bien ni mariage ni fɛnw bɛ u bɛ se k'a sɔrɔ k'a dilan alors k'a dilanna ni bɔgɔ de ye parce que fɔlɔfɔlɔ la farafinmuso tun droit tun t'a bolo a ka baara kɛ biro kɔnɔ mhm. mais droit b'a bolo so kɔnɔna na tuma bɛɛ a k'a ka kɔɔri parata n'a tilala a ka tobiliw n'a ka fɛnw na fɛn misɛnman minnu dɔrɔn mhm. kɔɔri parata fɔlɔfɔlɔ musokɔrɔbaw bɛɛ ka baara de tun y'o ye voilà mais sisan fɛnw falenna an olu yɛrɛ bɛ birow kɔnɔ u bɛ yɔrɔw la fɛnw falenna dɔɔnin quoi n'an bɔra o la mhm. a bɛ fɔ nin de ma collier mariage peul fulaw ta parce que siya bɛɛ la ni mariage bɛ kɛ ni mariage kɛra ka ban cɛ de b'a décider an bɛ taa sigi yɔrɔ min na tuma dɔw la fana i b'a sɔrɔ cɛ ni muso bɛ sigi u b'a décider mais fulaw fɛ yɔrɔ la yen mɔgɔ tɛ se k'a décider o parce que fulakɛ n'a ka misiw de don ɔ a bɛ yɔrɔ min na n'o y'a sɔrɔ ni dumuni tɛ yen wajibi don a ka taa ɲɛfɛ a bɛ bɔ o yɔrɔ la u bɛ taa ɲɛfɛ donc kɔɲɔmuso kɔni ale tugulen bɛ kɔɲɔkɛ nɔfɛ kɔɲɔkɛ fana tugulen b'a ka bagan nɔfɛ o bɛ kɛ taa ye dɔrɔn bon donc souvent n'u taara fo yɔrɔ dɔ la u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ n'u fɔna ɲɔgɔn kɔ mɔgɔ wɛrɛ fana tɛ yen min b'u dɔn pour que k'u sigi k'u ladi bon mariage bantɔ o bɛ nin de di muso ma ka sɔrɔ ka ladilikan caman d'a ma donc toujours ni problème fitinin b'a bolo n'a ye kɔnɔ in lajɛ a bɛ couleur ninnu lajɛ couleur bɛɛ n'a histoire donc o la a yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ soulager ni kuma ninnu ye minnu tun fɔra a ye ka kɔrɔ pour que k'a hakili sigi donc a bɛ komi nin kɔnɔ in bɛ mɔgɔ laadi de. ok n'i y'a ta k'a lajɛ. Ah, baba ɛɛ eh, i n'a fɔ kɔnɔ in. Eh, furu gɛlɛyaw ni a nɔgɔyaw ni a ladilikanw de bi a kɔnɔ i ka kuma bi ka o de yira anw na sisan donc baba vraiment i ye caman yira an na mais hali bi an bi to i ka baara kɛ i ka dɔ wɛrɛw yira an na tuguni parce que don o don o kulo bɛ taa kalanso donc n'an bɔra o la mhm. fɛn min ye très très important pour que mɔgɔw ka histoire dɔn a fɔ nin de ma la clé de désert Hmm. Hmm. Parce que culturellement, traditionnellement, silamɛya yɛrɛ yɛrɛ la muso min furula ka ban yɛrɛ mɔgɔ man kan k'i ɲɛ so a la k'a lajɛ mais tuarɛgw fɛ olu bɛ mun kɛ parce que u bɛ cɛncɛn de sanfɛ ni muso furula ka ban toujours u bɛ misɔrɔni min da u kun na fiɲɛ b'a kɔrɔta donc faut que cɛ dɔ de ka sɔrɔ k'a dɛmɛ pour que fiɲɛ in kana se k'a kɔrɔta donc a cɛ de bɛ nin dilan c'est comme un forme de mɔgɔ i m'a ye nin ye cɛkɔrɔba ye a n'a ka tiriban a bolow a senw donc u bɛ yan yɔrɔnin de siri misɔrɔ in na k'a fili kɔfɛ a ka girin fiɲɛ tɛ se ka misɔrɔ in ta bon donc o la hali ni muso in fana bɛ tɛmɛ nin bɛ kɔfɛ n'i ye muso in lajɛ a bɛ komi i tɛ ka muso lajɛ i bɛ ka cɛ de lajɛ quoi parce que nin bɛ kɔfɛla la o la u b'a fɔ a ma la clé de désert
i y'a faamu dɛ a bɛ fɔ nin de ma ko alibayiti alibayiti arabu la bayiti de tɔgɔ ye ko so fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ musokɔrɔbaw a ka di u bɛɛ ye u suma ka bɔ kasa duman tun bɛ yen mais parfum tun tɛ yen mais fɛn wɛrɛ tun bɛ yen min tun ka ɲi ni parfum ye o ye mun de ye an ka wusunanw ani barikante ninnu u b'olu fara ɲɔgɔn kan u bɛ nin dayɛlɛ u b'a k'a kɔnɔ n'u bɛna bɔ kɛnɛma u b'a ɲigin dɔɔnin donc kasa ka di donc n'u y'a don e yɛrɛ kun fɛ u ka kɔnɔ ka ɲi mais ka sɔrɔ kasa duman de b'u nɔfɛ voilà o de an b'a fɔ o ma o de ma alibayiti voilà donc aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ko la sa kɔni fɛn caman caman caman caman bɛ yen bon fulaw ka lubana fana bɛ yen u b'a fɔ ça donne beaucoup sur l'énergie a bɛ adamaden dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ voilà an'u ka denba kɔnɔw
voilà kolonw fana bɛ yen voilà tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de nin voilà ɔ hakili tɛ voilà
ok eh, baba mhm. eh, vraiment an kɔni bɔra ka minɛnw ye eh, ni an k'an bɛ minɛn bɛɛ ta an b'a dɔn an bɛ sɔn ka tilen yan parce que baba yɛrɛ ye maa min ye a y'i yɛrɛ di farafinna ma ni ka se ka farafinna minɛnw ta k'u don ba la mm. alihamudulila o de y'a to baba bi yɔrɔ min na bi a bɛ o yɔrɔ la mais baba an ɲɛ bɛ nin bɛɛ lajɛlen na est ce que an ka mɔɔw bɛ na sanni na yan wa bon an bɛ se k'a fɔ an ka mɔgɔw bɛ na an bɛ se k'a fɔ an ka mɔgɔw tɛ na mais an b'a kɛ an ka mɔgɔw bɛ na de parce que i tɛ min dɔn yanni i k'a dɔn a bɛ temps ta fɛn min tununna yanni i k'a ɲini k'a ye a bɛ temps ta donc an b'a la k'a essayer ka o de y'a to an ka mɔgɔw ka kunun an yɛrɛ ka fɛnw na an ka mɔgɔw ka segin an ka fɛnw ma donc ni an seginna o ye an bɛɛ de ka lafiya ye o la an ka wariw ka bɔ an yɔrɔ la ka taa bila ka taa tubabu dugu la mhm. an ka wari ka to an yɛrɛ bolo yan a b'an yɛrɛ nafa yan donc et puis ni an yɛrɛ ka minɛnw don ɛ eh, bɛɛ ɲɛ b'a la o est ce que tubabu fini jumɛn de bi yen min bɛ se ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan sa a ti yen farafinna tiɲɛ la réalité de l'Afrique hali ni maa min yɛrɛ a b'a fɔ waaw vraiment cɛ in parila ka sɔrɔ ale yɛrɛ yɛrɛ don fini ma bɔ yɔrɔ si dɛ maliba a kɔɔri bɔra yan a dilanna yan a bɔgɔlan danna yan a fini fana tilala ka don yan ka tila k'a yira mɔgɔw la yan farafinna tiɲɛ la réalité de l'Afrique ok baba an b'i fo dan tɛ foli min na vraiment bamananw b'a fɔ u ka kuma na ko ji min bɛ bɔ manɔgɔ da o de sumalen don donc farafinna tiɲɛ kan n'an ye fɛn fɛn mɛn bi an y'a mɛn a sun kɔrɔ parce que maa min bɛ an bolo kɔrɔ bi n'i ko farafinna tiɲɛ i ko baba de baba hakilina jumɛn de y'i bila ka farafinna kow don ba la tan dɛ hakilila min ye n bila ka farafinna ko yɛrɛ don ba la parce que n voyagera kosɛbɛ et chaque voyage ni n bɛ voyager i b'a sɔrɔ n bɛ voyager ni farafin fɛnw ye ni jama bɛ yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔw b'u ɲɛsin bɛɛ ma u b'u ɲɛsin ne de ma u bɛ na n ma u b'a fɔ e bɔra min nin fini ninnu bɛ sɔrɔ min a bɛ tan a bɛ tan ne yɛrɛ y'a jateminɛ ne ko an yɛrɛ ka fɛnw man fisa ni tulobilenw ta ye wa aa ni an yɛrɛ y'an yɛrɛ kɛ lafu donc an bɛ lafu donc o la toujours ne bɛ taa ni n donna jamaw cɛ la n b'a yira ne yɛrɛ de ye ne ye donc tout le monde est content bɛɛ bɛ gɛrɛ i la hali ni foire bɛ yen i bɛ se ka min feere mɔgɔ tɛ se ka feere parce que n'i y'a ye pour que i ka se ka feere kɛ fo mɔgɔ ka gɛrɛ i la o ni mɔgɔ ma gɛrɛ i la ka kuma o fɛ o bɛ se k'i ka minɛn sɔngɔ ɲininkali kɛ a o tɛ se donc depuis an y'o jateminɛ an ko non anw ye anw de ye an ye farafinna farafinw de ye fo ka an k'a yira k'a fɔ ko anw de ye anw ye o de la toujours vive l'Afrique vive l'artisanal vive farafinna tiɲɛ ok voilà.
baba n b'a dɔn i ka nin baara in na i y'a dɔn i fari ma deli ka faga la don si tari don dɔw bɛ na uh, a bɛ bila i kɔnɔ n ka nin baara in jɔ ou bien n ka continuer n'a ye ee jɔli kɔni o kɔni kuma t'a la uh -huh. tuma caman kɔni a bɛ na n hakili la k'a fɔ ko k'a bila tɛ dɛ uh -huh. a bɛ na n hakili la n ka retraite ta ka musée uh -huh. an ka musée dayɛlɛ uh -huh. parce que déjà musée tun bɛ yan depuis 2012 an y'a datugu mankan kosɔn mais sisan kɔni chaque fois an hakili bɛ na pour que musée ka dayɛlɛ ɛ cɛkɔrɔba min bɛ art kɔnɔ depuis san joli ka tila ko ka art bila o kɔni o ye tiɲɛni de i b'i yɛlɛma musée de kɔnɔ mɔgɔw bɛ na i bɛ to ka explication k'u ye ka histoire f'u ye k'u lakunu ka denmisɛnninw lakalan pour que o k'a dɔn k'a fɔ min ye min ye o y'o ye adamaden tɛ se ka kɛ foyi ye i yɛrɛmakun kɔ ni i kana i yɛrɛ fili dɔrɔn i mana fɛn o fɛn minɛ tɛgɛ tɛgɛ fila la a ka ca ala fɛ i b'a nɔ ye aa nafa a nafa tɛ a nafa bɛɛ tɛ se ka fɔ ka ban hali n'i y'a daminɛ yɛrɛ n'a fɔra ko bɔgɔlan mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn bɔgɔlan est ce que mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn bɔgɔlan yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ wa ɲininkali bɛ o yɔrɔ la ɲininkali han et puis bɔgɔlan mɔgɔ joli de bɛ bɔgɔlan dilan ayiwa ayiwa maa hakɛ min bɛ bɔgɔlan dilan pour que a ka se ka kɛ bɔgɔlan ye n'a hakɛ fɔra i ye a ka bon hakili ma hɔn a daminɛ yɛrɛ Mhm. sɛnɛkɛla minnu bɛ kɔɔri sɛnɛ Mhm. n'i y'a daminɛ ni olu ye n'olu tilala u b'a kɛ di u bɛ taa n'a ye sugu la u bɛ taa feere sugukɔnɔmɔgɔw mana a san musokɔrɔbaw baara t'u la u b'u ka tobiliw kɛ u b'u denmisɛnninw ladon n'u tilala u b'o kɔɔri kelen in de ta o de filɛ nin ye tan u bɛ sɔrɔ ka kɔɔri in ta k'a parata n'u y'a parata u bɛ sɔrɔ ka i y'a ye dɛ ko n'a bɔra olu musokɔrɔba ninnu bolo u bɛ tila k'a fara ɲɔgɔn kan ta tuguni ka sɔrɔ ka taa n'a ye ka taa feere mɔgɔ wɛrɛ ma o mɔgɔ wɛrɛ b'a san tuguni mɔgɔ wɛrɛ bɛ tila ka n'a san o bolo ka taa di gesedannaw ma gesedannaw bɛ sɔrɔ ka commencer k'a dan kiri kiri kiri kiri kiri i y'a ye dɛ n'a bɔra o la tuguni an bɛ sɔrɔ ka o de ta k'u fara ɲɔgɔn kan k'u kalan k'u kɛ tafe ye dɔw b'a tafelama siri ten mm. dɔw b'a kɛ kannakoli ye eh, kanna eh, fini ye min bɛ don kan na mm-hmm. dɔw b'a kɛ tafe ye n'i bɔra o la ni o couleur gɛman yɛrɛ man di ye mm-hmm. i b'a bɔ o la ka sɔrɔ ka taa di bɔgɔdonnaw ma mm-hmm. o bi yiri eh, zɛgɛnɛ yiri ani yiri yiribolow caman caman mugu de ta k'o tobi k'o labɛn k'o fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka couleur in bɔ a la ka sɔrɔ k'a kɛ kulɛri la o de a fɔ o de ma ko bɔgɔlan olu bɔgɔlan mɔgɔw fana mana tila tuguni u bɛ tila k'a di tayɛriw ma tayɛriw bɛ tila k'a kalan tuguni tayɛriw mana tila kalanni na san kɔni a sera donnikɛla mɔgɔw ma ee y'a ye dɛ donc olu donnikɛla mɔgɔ ninnu b'a feere mɔgɔ ma olu fana bɛ tila k'a feere dɔ wɛrɛ ma dɔ wɛrɛ bɛ tila k'a feere dɔ wɛrɛ ma o yɛlɛma yɛlɛmani ka ca dɛ donc a nafa tɛ se ka dɔn ka ban ne kɔni b'a fɔ min ye kɔni an balimaw an kana ɲinɛ an ka fɛnw kɔ dɛ an yɛrɛ kun tɛ se ka kɛ foyi ye fɔ an yɛrɛmakun donc bɛɛ ka